ee igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ee oke osisi ekene onye ọbụla unu ma na o nwere okwu dị n'ọgbọ ife gbasara ije di na nwunye ee o nwere ka e si mekata nya bụ ife chịgharịkata ọgọdọ ee ndụ mmadụ wee baa na ya obodo wee nwụrụ ọkụ onye ọbụla wee kwube ka o si wee ghọta onye na-aba n'ibe a onye a na-aba n'ibe a o wee bụrụ na ọ bụ na enwelu ndidi etinye amamife n'ife gbasara di na nwunye ndụ mmadụ wee fue onye ọbụla wee kwubezie ka o si ewute ya ije di na nwunye adịrọ fecha fecha mgbe a ndị be anyị na-asị na anụm di na nwunye abụrọ ọkụ a na-agba ngada mgba nga anya anụ ọ bụrọ ọsọ a na-agbaba chịrị ụtaba n'aka ọ bụkwuru ọsọ nwaanyị na-agbaba jide ala ya aka inu niile a bụ iji wee gosi na ọ dịrọ fecha fecha a sịkwanị na nwaanyị bụ ngwugwu na onye nụta nwaanyị ọ tọgheta nke o nweta nya na ya emebe ma summary of all these things bụ na nwaanyị bụ ndidi di na nwunye bụ ndidi onye ọbụla ya na-edi ibie onye ọbụla ya na-edi ibie ezinụlọ ọbụla na-enwerọ ịfụnanya fa enwerọ ijikọta obi fa enwerọ nsọpụrụ udo ada adị ebe a ọ bụrụ na i nwee ife ịta tinyere ya ife ndị ọzọ ị ma na di na nwunye na ezinụlọ aya na-aga n'iru ma ọ bụrụ nke tigbue zọgbue onye kwuo ibe ya ama ekwe ọzọ nsogbu nsogbu ka a na-enwe ee e, e, nwoke tigide nwoke nwunye ya ife wee ruo to the point of mmadụ itufu ndụ ya o nwekwa etu e si kpebe nya bụ ikpe anyị ezidinyere ya ndị nwe nwa ya atụrụ ya ọrụ obodo ya atụrụ ya emesịzịarị oyibo eweziarị ya ewelu maka na onye a fụ n'ukwu ose bụ onye ori ose nsogbu dị n'ezinụlọ ebe niile erika nke onye ọbụla maalụ mana onye kọọ nke ya ọbụnagodu nwa ndị ị fụ na-eme na fa atọsịara na anyị na-asị na fa na ya na nwunye ya na-atọkọta o nwere ike i lue nelu anya ọfụma ị fụ na o nwe mgbe fa na-achịgharị ọgọdọ mana maka na fa nwere ịfụnanya n'ebe onwe fa nọ ife meme inwe mgbaghalụ obi mgbaghalụ dịkwa important na marriage gị na mmadụ na-eme ife chetakwa na unu naabọ ji aka unu decide ya sị na unu ya-anụ di na nwunye ị fụsịa ụmụ nwoke niile gị nwa afụsịa ụmụ nwaanyị niile mana ị sị na onye a onye a sị na onye a unu wee nụba ka unu nụbazi ife unu fụzi unu ebutuo obi wee nụba di na nwunye onye mee ibe ya ife ọ gbaghara ya were na obi ọcha wee na-eso ife a mana ife dị n'ife ụwa bụ na ọ na-aga ife mere na onye amapụta kwube kwube kwube kwube kwube onye a na-egbu mana onye ọbụla na-ekwu etu o si ghọta ya maka uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụrọ gị nwa ya-agwa mmadụ etu o esi wee fụ ife mana ọ bụ etu a esi fụ ya bụ iwu na etu a ka o esi wee gaa wee dị mma mmadụ naabọ na-amara onwe fa ka ọnọdụ ụwa bukọ fa wee nụba di na nwunye mụba nwa bibe mekọba ife ọnụ na-atụ elo maka ọdịniru mana a nọkatazị ofu onye ekopube ekopube Chukwu ekerọ mmadụ niile ka fa bụrụ ofu o nwere ụmụ nwoke bụ by their nature na fa dị nkịlịka ife a na-akpọ na mmadụ dị nkịlịka dị nkịrịka uche mmadụ adịrọ fa n'ime bịa nwee ajọ obi ị bịa na nke ụmụ nwaanyị o nwere ụmụ nwaanyị ndị na-enwedasịrọ uche nya ife ndị be anyị na-asị na onye nwa uche ya fọrọ ofu nkwa ọkụ bịa nwee ajọ obi o nwezie ajọ obi wee tikọọ ife niile na ị fụrụ na ya ebiri ebi before i kwuo one o kwuo iri i kwuo one o kwuo iri nwoke na-enwero izubeneke ka ọ ya bụ ị pụta i tigide nwunye nwunye na-anụ anụ i kwesịrị na etu Chukwu si wee kee ụwa na nwoke na-akarị nwoke na-akarị nwaanyị that is for most people nwoke na-akarị nwaanyị ị pụtazịa nwaanyị karị ị na-anụ anụ na-amụrụ ị nwa gị na ya na-anaba larụ o mezie ya ife ọ bụrụ iti ya ife ka ị ya-alụ mana ife m ji wee bata n'okwu a bụ na onye ọbụla na-ekwu na-adịla ụmụ nwaanyị e wee na-emegbu fa e wee mee you cannot do that i mean it's so bad to beat a woman why do you do that why can't you just take your bag and walk out of the house and let the house let the situation to cool down it's easy to say but we must understand that some most times na ife a bụkwa an accumulated anger ife a abụrọ ife mere ofu ụbọsị ndị Igbo dị very philosophical na ife niile na-eme na fa nwesị answers probably we have not written a lot of things down fa ya-agwa ị na ọ bụrọ mbọsị nwata tụfuru ọ ghafulu e, mmanụ ka a na-eti ya na-abalị mba ma o tie nye ife na o nwe ike ọ bụrụ mbọsị ọ ghafulu ogulu ogulu is the the waste product of e, the process of imeta mmanụ o nwere ndị na-agafa na-eme omume fa na-eme omume ka ndị na-enwerọ uche o nwere onye a nkịta na-enwerọ ndụmọdụ etu sọrọ ya ọ na-akpa agwa ị gaghị agwa ya ire ya na-agba ka ọka nwee ụmụ nwoke ya bụ e mere ana ọkụ n'obi ya dị n'enu ọjị ọ bụrụ na o tiri okpin ị ma na onye kwere ya wee dị mana ebe m si wee na-abịa bụ na anyị niile a-condemn gwo nwoke ma megide ife a nke gagide wee mụ nwunye ọkụ gota nnọọ e, e, petrol whatever wee mụ nwunye ọkụ wee mesịa gbazịa mbọ ka ị ma na imebi emebi na-adị mfe nọ idozi edozi ọ nya ka o ji wee baa na nsogbu ọ ba ọ bụrụ na ọ ma na ọ dị etu onye mere ya ụfọdụ ụmụ nwoke na-eti nwunye fa ife fa tisie fa nwunye fa anọzịa nwayọọ mana onye nke etigonu wee titenụ ọta alụ o wee kodie kịta e wee bozie anyị ụmụ nwoke niile onye ọbụla apụtazịa kwuo na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ndị na-ekwu okwu na-ekwu ka a ghakwara ịsị na fa akwụ ma ọ na fa na-adịlụ nwoke eh, na ọ dị against women maka na the femininity of women na-attract sympathy at every point and most of them na-take advantage of it wee na-eme ife sọ fa ị gaghị agwa ya ọ kparịba ya gwaba ya okwu dị ya ṅụọ gwachasịa ya o belittle ya to the point that ya na-afụ onwe ya abụzikwafụ human being ofu etu a etu a ka ị fụzi ndị na-amasịrọzi ife na-enwero self confidence e wee resort to um, resort to to violence maka ọ sọsọ ebe a ka ike ya dịzi ebe ọ bụ na o nwere ike use intelligence to put the woman under control ọ gazịa physical nke a wee gaa physical ife wee mebie onye ọbụla wee tụgharịa o nwerọ onye ya-ekpetara ya maka na ebe o megwe ife o mee all the end point result of violence therefore everybody will condemn it and it has been condemned mana where i come to talk about bụ the area of women what they do na-akpata nya bụ etim ife na-akpata that violence most people ada like ya address ya because onye ọbụla chọrọ ịdị politically correct mana o nwere ụmụ nwaanyị na-akpa agwa o wee yie na uche fa fọrọ ofu mkpa ọkụ o nwere nke ndị nke fa fọsị ịbụa na ị na-akpa agwa ị na-akpa agwa ka onye a na-azụrọ azụ ka ọ na i sirọ ezinụlọ ị na-akpa agwa ị na-akpa ka ọ na i sirọ ezinụlọ ị na-eme ife ndị be anyị na-akpọ nsị kwụrụ n'ọrụ ife nwa ya-eme nya mee mgbe o mezi alụ e chighata azụ blamezie onye respond to ife i me onye react to your to your behavior

o nwere ndị ama alụ ilue ka ije ife dịka n'obodo oyibo o nwere ụmụ nwoke na-anọrụ na drinking parlours or probably stay there for a very long time just before mgbe fa na-analuzi ụnọ ka ọ bụ na obodo ecoolgo down ọ bụrọ na etu fa si wee chọọ but they have to do that because fa na-etinye isi n'ụlọ a wee na-akpọ fa and they are afraid maka ndị n'obodo obodo their situation is worse ndị na-eti di fa ife n'obodo oyibo bụ aja dị n'ala ndị na-eti di fa ife n'obodo oyibo bụ aja dị n'ana nke a because of support of the law mana even back n'obodo niile na afrịka na be anyị na naijiria let me eh, make it more specific ndị na-eti di fa ife na naijiria ya ndị kalị di fa physically amalụ ndị ọ ṅụsịa nkwụ nata mee ka ọ dajọrịa ife o gbube ya o tibe ya etisie ya anya onye ka ọ ya-akọrọ ka nwoke ya pụta gwa ndị mmadụ bụ ụmụnne ya na di nwunye ya na-eti ya ife o nwere onye ekwu na onye na-edi onye tie ebe etidobere ya n'anya si ọ larụsị alụ okwu ya ebe agwado ome mana nke bụ okwu bụ na apart from iti ụmụ nwoke ife physically ụmụ nwaanyị na-eti ụmụ nwoke ife verbally nye etisie itigide ya ọnụ gwugide ya ọnụ gwugide ya ọnụ gwugide ọnụ nye reduce ya to absolute nothingness a, a useless human being in your home. You cannot be of any contention nwere ife ọbụna a na-ekwu ebe anyị a na-consider ife i kwu ụmụaka kpaa agwa ị basie mba ike ọ dịla ụmụaka nwa obere oge ụmụaka tonitekwe fa e-team up against you ife ọbụna afọ si na-eme ebe a nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị before e kwu okwu abala mba afụgo ndị na-eti nna fa ife ụmụ nwoke na-eti nna ụmụaka na-eti nna fa ife because of support for their mother ọ na-eme eme nwoke abụrọzi anything na be ya nwa nwoke ya bụ ọ pụta ọ pụa n'ezi kwuo okwu o nwere ike ikwu his opinion because o nwezi opinion ife ọbụna okwu ọbụna nwunye ya approve of that ị ma na ekwugharị anya nke ndị be anyị na-asị na agbakpo dike izu agba mgba na abụọ kana nwunye ya bụzi dike nọ n'ụlọ nọkara isi na unu dị ịtọ unu wee bụrụ ụmụnne ịtọ ụmụ nwoke ịtọ ma ọta i wee jee kwusie ewute ụmụnne i wee natazia ma gị na nwunye ya ekwuru ya okwekọta na ị natazia gwa na ife akụnukwu kwe onye gwa i kwue n'anyasị anyị alarụrụla ọ ya kpọgide ya iwu megide ife ọ ya-eme megide ife ọ ya-eme megide ife ihe alarụkwuru ụra echi na ị pụ ị sị ụmụnne ya n'ife n'unu kwuru n'ikwukwazi n'ịmago na nke nwa nke na ya na i kwerọ na i kwerọ ife ordinarily would have agreed would have taken it like that mana onye na-afụrọ na na asị sị munite ọkụ a lot of people na-aga through hell a lot of people na-aga through hell mana because of femininity of women like I've said fa na attract sympathy more easily ọkwuru na-afụ skit a na-eme ị fụ on the road nwoke ya na nwunye ya ji aka sị eme ife ka sị na nwebe na-esere fa o tibe nwunye ya ife tibe nwunye ya ife fakely ụmụ nwoke niile ma onye ọbụna attack the man dakpo ya ozigbo ozigbo dakpo ya ozigbo ozigbo why would you be beating a woman mana ọ bụrụ na nwaanyị na-ama di ya ụla na-eti ya na-adọka efe ya onye ọbụna akwụ n'akụkụ na-ene fa that is the advantage that is the situation they have taken advantage of in many situations itie nwunye ya ife na ụmụnna ụmụnna pụtaba atụgharịsị ikere ka esi na-eti nwunye ya ime nka nka mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abazi n'ime ọ nwunye itie ya ife physical ị pụta ị kọrọ ụmụnna anyị na ọ na-eti ife nwanne ndị a na-eti eri nne mana di na nwunye bụ ndidi ndidi iru ife ịtọghịta na nke ị na-edi ya ọbụnagodu ndị na ị na-afụ na-akpa na-edebe arụ na anya na nwunye ya bụ shuga na ya maka onye a na nwunye ya na fa atọsa inene ya o nwe mgbe ya bụkwa ife na fa na chịgharị ọgọdọ mana because of ndidi because of amamife nke nwoke and probably amamife nke nwaanyị a na-ejikọ nwoke bunye nwunye ebuda nwunye eje ka oyi emegheri ọ gba ya nkịtị mgbe o mesịrị ọ kpọ di ya bịa sị ya nne na ife anyị na-eme nwekwanụ ka o si wee dị nka nka nka mana ọ ya enwelili brain inwe before you can handle situations like that ụmụ nwaanyị ka fa si afụ ife dị iche from etu nwoke si afụ ife and ọ Chukwu kere ya etu a o nwere ife onye ọbụla ya eme mana o nwe ndị kaba ya bụ gets out of hand ọ dị unbearable like onye nọ na deep dị na-eme na ndị nọ n'azụ na-asị sisi sisi mgbe ị pụtara ị fụ na ọ bụrụ etu a ka ọ dị sisi anyị na a na-asị ya bụrụ mgbe onye pụtara from that di ị fụ na onye a na-eme sisi na ọ chọọzi ka ndị mmadụ ma na gị na ya na-adị mma mgbe o chetara na ya na-anụ nwaanyị na nwunye ya na I don't want my wife to know about it and all mana mgbe ị nọ na di ị ma na nke e zuru dị ka ọ na-atọkarị ya na abịa na-ekwu ife di na nwunye a onye ọbụla anụbago ọgụ ife dịka nya ma ndị ya si ọbụla abịa pụọ na ọbụrụ ya ibu ibu abịa ma ọ bụ leave the house is okay but is it as simple as it is stated etu esi wee kwu ya ọ bụ etu a ka o si aga kedu ife ọta na nwere most people apụtara na-ekwu ọ bụ na nwaanyị mara ife ọ na-eme na-ese okwu eji eti ife eji eti ife ya butue change kene your ways o nwe ife na-aga everyday ọbụla na-esere unu okwu change kabara arụ change ya nwoke ọ bụ na ọ gị nwa nwe ife ị na-eme na-akpata ọgụ ọbụla na-esere unu okwu ka ị fụta na ị ya echenjiri ya ị ya kabara arụ ọ bụ na oke mmanya ka ị na-aṅụ nwunye ya na-ekpesa oge ọbụla ị ṅụsịa mmanya na ị marọ nke ị na-eme excuse me nwaanyị ị ya ejiri aka ị sị okay ebe ọ dịzikwa na etu ahụ kwa ụbọchị natazi a na-asị na aṅụ mmanya ka ndị bekee afụgo m ndị na-ejiri maka na nwunye ya ese wee ṅụdebe mmanya fụ ndị na-eji maka na nwunye ya ese chi na-ejiri ana ọ naba ọ bụrụ nke a bụ na ị na-atụ ya egwu nke a bụ na ị chenji your style of living ọ dị different from na ị na-atụ nwunye ya egwu mana it stems from understanding that na ife dị mma dị mma ọ bụrọ ife niile ka a na-agwa mmadụ agwa ụfọdụ oge ndị be anyị na-anọrụ sị na ikpe di na nwunye ara amara ofu onye and e nwere reason why na-anya ma o nwere nke ị na-eme na-adịrọ mma nwee nke nwaanyị na-eme na-adịrọ mma mana unu naabọ ka ọ dịlụ ijikọta na-asị okay na ebe ọ bụkwa na ife a dị esi etu eme ka nra nata nwaanyị gị nwa sị ka ịra nata ma ọ bụrụ na ị chọọ ịnọ na di ọ bụrụ na ị chọọ ịnọ na di and ọ bụrụ na gị nwa bụ nwoke na home gị dị mkpa na ị chọ ka ị jikọta be ya ọnụ ọ bụrụ kwa ụbọchị a na-akpọ o nwere ndị ya bụ anọrọ na a place kwa ụbọchị akpọ ikpe ya na nwunye ya kwa ụbọchị mana ị dịrọ ajụ ndị anyị na-ekpesa mmadụ na-ekpogwo ike ekpe ikpe elụfa nwere onye na-akpọ ike ikpe elụfa na ọ sọ gụnwa ka a na-akpọ ọ sọ gụnwa ka a na-emegbu emegbu ya na onye makwa na ọ chọ ịnụ di olu nya ebutunata na akụ inu ọ bụ okwu etu o si ada n'ọnụ ka o si atọ onye malụ ife ọ ya-abụ e mee ya maka conscience dị very important in every relationship onye malụ ife ọ ya-abụ e mee ya na ọ ya-adịrị ya mma nye emene ya mmadụ biko ana m asị chukwu gọzie ezinụlọ niile nye wepụlụ anyị ntigbu na nzọgbu a ọ ya-adịlị anyị mma n'afa jizọs amen